alhamdulilayi salatu ala rasulillah sɛkɛ adama an bɛ ala tando ka sɔli caman kɛ ala kira kan an b'a ɲini ala subahana fɛ an bɛna ka na an balimaw hakili lajigin fɛn min na baaraw k'o nɔgɔya an ma yarabi ala m'o kɛ la k'an bɛn an sen ma an ta fɔtaw la yarabi ala m'o kɛ la

mali perezidan n'o ye modibo mm-hmm. keyita ka waati mm-hmm. ko ale bɔtɔ mali la ka taa abijan mm-hmm. a ni dɔ ka mobili ta ɲɔgɔn fɛ o sera frontier la o cɛ ka tagafe kelen kalifa ale ma ko a y'a minɛ n'o sera abijan a bɛn'a minɛ a fɛ ale ka fani minɛ ala k'a kɛ o fana ɲuman sera abijan nka o tunna ɲɔgɔn ma depuis o waati ma fo ka taa se sisan ma ale m'o tigi o tigi fana m'ale yɔrɔ dɔn ale yɛrɛ t'a dɔn n'a bɛ ni na fana ne k'a ɲininka ko tagafe bɛ se ka joli sɔrɔ o waati la ko waa fila k'a bɛ se k'o bɔ ale bɛ min ɲinina sisan ale b'a fɛ ka nin tagafe nin wari lase tagafetigi ma a bɛ taa yɔrɔ la mɛ a ka yira k'a fɔ ko ale ka tagafe in di a bamuso ma bamuso dɔ fana b'a nɔfɛ k'a ta tɛ tagafe nin ye parce que a tigi ma ye minkɛ tigi tunn'a ma a b'a fɛ a bɛ se ka tigi lasɔrɔ cogo min na ni silamɛya bɛ se ka bɔda min di ale ma nin baara nin na inshallah taala alhamdulila sɛkɛ adama an bɛ an balimamuso n ba an b'a fo a ka wagati min fɔ nin depuis modibo tile la modibo yɛrɛ minɛna 68 modibo minɛna 68 n'i y'o ka na se bi ma ɔ fɛn min de kɛra o y'a fanga kɔnɔna la u bɛ ala kira ka min fɔ an ɲɛna ko limaniya bɛ jidi a bɛ nagasi limaniya o dɔ ye nin ye a ka limaniya nin jidila o de k'a bila a miirila nin baara ninnu ma an bɛ dugawu k'an n'a ye n'i y'a ye fana a jɔrɔla ni nin ye labɛn dɔ de b'a yɛrɛ la labɛn jumɛn b'a la dusukun ka ɲi ni dusukun ɲana siranya bɛ na ni siranya nana lahara bɛ bila i ya ko la ni lahara bilala i ya ko la o de b'a to i b'a ye jɔrɔ bɛ na o de bɛ i hakili to i ya ko kɔrɔw la mɛ ni dusukun ma ɲa i b'a ye a bɛ lahara ko tɛ ne la ni lahara ko di mɛ ne la i hakili tɛ taa ko kɔrɔninw na an ba an bɛ dugawu k'an n'a ye ala min ka nin limaniya d'a ma ka a sugu di an bɛɛ lajɛlen ma an b'o dugawu k'an n'a ye a ka min fɔ komi ale t'a tigi lɔn ɔ n'a ye wari nin jateminɛ bi a kan ka bɛn min ma k'o don ala ko dɔ la n'a a balimamuso ta ŋɛniya ye ala bɛ se ka se a nafa lase a ma cogoya min na baasi t'o la o bɛ se ka ɲa an bɛ se k'a fɔ a bɛ se k'o le kɛ parce que nin wagati mɛnna est ce que a yɛrɛ bɛ balo la tugun wa ɔ fɛn bɛ taa la san bi naani kɔ kɔfɛ bɛ san bi duuru a bɛ taa o yɔrɔ la yen mɔgɔ t'a lɔn o bɛ cogo min na an b'a fɔ a y'a don ala ko dɔ la n'a ŋɛniya ye

mɛ n'a bɛ semakɛ ye fana dɔn ka kɛlɛ a bɛ don kɛra juru ye ale kɛlɛ ka min don ala ta bɛ o la i b'a faamuya la dɔn nin kɛra juru ye ale kan na o juru min bɛ na sara cogo ala yɛrɛ bɛ n'ale dɛmɛ fana k'o juru bɛ sara cogo min na o kɛra yan ye sa o ma kɛ yan ye sa juru min kɔni bɛ sara paseke ŋɛniya ɲuman ye dɔ de k'ale bila nin na o kɛra ala de kosɔn dɔn a ka min kɛ fɔlɔ la a tɛ bɛn o la cogo min ɲɛsin ma

a ma dɔ fana b'u ko fana bɛ ɲɛma ko a ma k'o waati la baaraden tun bɛ sara joli ko waa fila a kari don ka fɔ a bɛna waa naani bɔ k'a di wala ni fani ni a b'o kɛ waa saba o fana bɛ se ka kɛ nin kɛcogo fana na o fana bɛ se ka kɛ nin kɛcogo na nin kɛcogo na komi a baaraden ma lɔn a taa yɔrɔ ma lɔn min kɛra sababu ye k'a d'ale fana ma ale t'o o fana fatula o fana b'a don ala ko dɔ fɛ ko k'ala bɛ se k'a nafa lase a tigi ma o b'ale wasa ni yɔrɔ min an b'a dala ka diinɛ faamuya d'an ma an fana bɛ yɛrɛ firdawusi d'an bɛɛ fadilatu sheikh wal ustaz ismail sise o de b'an bolo an ka plateau kan ka se ka an balimaw ka ɲininkali jaabi 31 60 70 an balima dɔ k'a yira k'a fɔ tuma min na ni alimami bɛ a ya lɔ laban na n'a sigila ka tahiya kalan a bɛna salam bila yɔrɔ min na

ɛseke ko dɔ y'alimami sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma se o yɔrɔ la e b'o dɔn i t'o dɔn n'a sɔrɔ fili dɔ y'a sɔrɔ k'a to seli la k'a to seli la olu kan ka repare n'i le wulila k'a sɔrɔ ɔ dɛngɛnɛya t'i le bolo k'a fɔ an bɛ lahala min na a baara cɛ man ɲi donc an bɛ alimami de kɔnɔ ɔ n'a ye salam filanan bila donc n'i bɛ wuli sisan i bɛ wuli o le cɛ ka ɲi ɔ an kana wuli ɔ ni mɔgɔ min k'a kɛ baasi t'a la mɛ a cɛ man ɲi parce que baasi t'a la parce que ni salam kelen bilala ka ban seri banna o ɔ seri banna mɛ e man ka wuli alimami ka bonya n'a ka labatoli kama ɔ ani an ka min fɔ n'a sɔrɔ ko ye alimami sɔrɔ fili bolo ma u kan ka reparer n'i le wulila k'a sɔrɔ e le sira ma d'i le ma donc i b'a ye fi balabala bɛ na don i ka seri kɔnɔna la o ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ u t'a lɔn u bɛ seri baara cogo u b'o dilan cogoya min na min cɛ ka ɲi an ka se ka alimami de kɔnɔ o de cɛ ka ɲi i b'a faamuya donc an b'o de fɔ an balimacɛ ye seri ye bato de ye kɛcogoyaw de b'a la an kan ka alimami de suivi cogo bɛɛ lajɛlen na alimami bonya ka sabali k'o fana kɛ

alhamdulilayi rabi alamin wa salatu wa salam ala rasulillah an bɛ ala kama fɔ sa ismail sise an ka ɲininkali jaabi ninnu la ala ka faamuyali ko ɲuman ala k'o d'an ma nin ye an baden ka ɲininkali ye a b'a yira k'a fɔ ko ale tun ye sinamusotigi de ye ka kɔn a cɛ ye fatu a sinamuso fɔlɔ a cɛ y'o furu sa bon cɛ ma yɛrɛ ɲinɛ a bɛ ko muso yɛrɛ la kɛɲɛ na so kɔnɔ min furu sala de ye mɛ cɛ nana samiya muso nana min furu sala a nana firiya sigi cɛ fana sigira bon cɛya mɔgɔw ni min furu sara nin o bɛ cɛ ko kɛ kɛra jan k'a fɛnw fana kan mɛ muso n'a sigi firiya la ɲɛ epi u bɛ ko minnu kɛra yala a bɛ kiti bɛ cogo di aw furu bɛ to sara ka ban alhamdulilah ɛɛ sekalam yɔrɔ nin na tɔɔrɔ caman b'an sɔrɔ nin kɔnɔna la ni furu sala ka ban foyi tɛ cɛ n'a muso muso fɛngɛ cɛ o foyi tɛ yen fo balimaya min bɛ par exemple n'a sɔrɔ eh, denw bɛ yen ɔ denw bɛ se k'u don ɲɔgɔn na mhm. o ye kelen i b'a faamuya la furusa yɛrɛ man ka kɛ sababu ye k'o tigɛ ɲɔgɔn na mhm. o ye kelen donc denw bɛ yen furu fana kɔnɔna la mhm. adamadenya caman tɛmɛn'o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen ni saya nana cɛ sɔrɔ muso bɛ se ka na ka na foli kɛ ka na dugawu kɛ komi mɔgɔ tɔw bɛ cogo min na mɛ ka na sigi ka firiya sigi firiya bɛ sigi ko dɔ de kan ko sariya dɔ don bato dɔ don sariya nin ye laadasigi min bɛ kɛ la nin ye bato dɔ don i b'a faamuya la mɛ bato kun de b'a la o n'o kun ma dafa e b'a kɛ cogo di donc n'ale furu sara a cɛ tɛ n'a cɛ tɛ ale tɛ se ka filiyasigi kɛ i y'a faamuya la donc nin fili an b'a ye le tuma caman na muso dɔw bɛ yen o furu sara cɛ bolo ɔ mɛ ni saya kɛra ima muso yɛrɛ bɛ yen n'aw ka musoya mɔgɔw bɛ muso karaba ka na o tɛ kɛ la sariya tɛ jɛn n'o ye ni furu sara ka ban banna ni furu kɔni sara muso bɛ se ka firiyasigi kɛ wagati jumɛn n'a sɔrɔ ale bɛ furusa kɔnɔna ma ban fɔlɔ cɛ banna k'a to o le ta délai ma ban a bɛ cɛya ko hukumu kɔnɔna na mɛ ni olu banna ka ban furu sala ale tagala cɛ nana ban o kɔfɛ ko foyi t'ale ma foyi t'a ma o ye kelen mɛ cɛya mɔgɔw bɛ kɛ cogo di min bɛ furu kɔnɔna la k'o ye k'o to yen min tɛ furu kɔnɔna la aw n'o de bɛ bɛnbɛn kɛ la cɛ bolofɛnw kan o tɛ bɛn sariya la o ye kojugu yɛrɛ dan de parce que k'i sen don fɛn na fɛn min t'i ta sen don ɲɔgɔn min bɛ furu kɔnɔna la ɔ o le o ye cɛ cɛn tabaga le ye o ye cɛ cɛn tabaga le ye ɔ ni den b'u ni ɲɔgɔn cɛ sariya k'a fɔ den bɛ yen muso kan ka min sɔrɔ ɔ o ye cɛ ka hakɛ bɛ tilan a bolofɛn bɛ tilan seegin muso ta ye seeginnan ye ni den yɛrɛ tɛ yen ɔ muso ta bɛ min ye o fana fana fɔra donc ele min tɛ furu kɔnɔna la ele bɛ taa mun kɛ yen sisan donc an b'a fɔ balima mun b'a dɛmɛ na o ye siran ala ye o ye siran ala ye u kana i don fɛn na fɛn min bɛ kɛ sababu ye k' olu yɛrɛ ni ala bila ɲɔgɔn na o cɛ man ɲi an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ na o de ye yɛrɛ tɔgɔ faamu alhamdulilayi rabil alamin sukura na ni abidatu ye sisan sisi an b'a fɔ a y'a jaabi la a bɛ fidɛw sɛbɛn na lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye 31 63 62 10 ɲininkali min kɔfɛ an balima muso dɔ ka ɲininkali min bila k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka suko i la ka tila ka na f'i ɲɛna a n sugola i la k'i ye lahalaya nin na walima k'i ye nin cogoya nin na ɔ a mako bɛ fɛn min na o de ye joli bɔn walima i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ko tɛ sina nin kɛ ɛsi yala sariya b'a daga an k'o kumakan minɛ de ka baara kɛ n'o ye wa walima ko bɛ cogo di olu ye ko ye ko min ye o sabati tɛ o ma sabati o ma sabati sariya ma o ɲinan fɛ k'a fɔ ko eh, mɔgɔ dɔ y'a fɔ ko n sukola i la mhm. ɔ i ye nin saraka nin bɔ la o tɛ fɛn sabati ye an ka diinɛ min bɛ kuma o kan k'a fɔ ko f'an y'o ɲɔgɔn de kɛ mhm. n'an y'o baabu dayɛlɛ bi sɛka da mu a bɛ a bɛ gɛlɛya dɛ parce que bi yɛrɛ an b'o ɲɔgɔn caman ye la a dɔw yɛrɛ bɛ sela an ma dɔw dɔw mako bɛ ko dɔ la a bɛ sin ka n sugo a da n sugo de la ten dɛ mm-hmm. et puis a yɛrɛ b'a fɔ ko a joli tɛ yan ka bɔ fɛn in bɛna da ale yɛrɛ bɔn a bɛ kɛla komi wari dunna o mm-hmm. o cɛ man ɲi i b'a faamuya la suko ye fɛn dɔ de ye mm-hmm. kabako don ala bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ ka hɛrɛ sababu dɔ yira a mɔgɔ ɲuman na mais i b'a tigi de filɛ a tigi n'ala bɛ cogo di i b'a faamuya la a tigi n'ala bɛ cogo di jɔn min yɛrɛ fana b'o suko ye a bɛ siran parce que n'ale ko k'ale bɛ taa nin ɲɔgɔn lakali u kana ale yɛrɛ kɛ komi ale ye ala lɔnbagaba ye u bɛ siran o ɲɔgɔn ye k'u yɛrɛ dogo mais a bɛ se ka kibaruya lase ele ma se ko cogo dɔ la k'i lasɔmi i bɛ se ka sira dɔ don i kɔrɔ baasi t'o ɲɔgɔn na mais k'a kɛ n ka ne ye ala yɛrɛ jɔn mun de b'a jira k'a fɔ ko e ka min ye k'o le hakika ye a bɛ se ka kɛ sitana yɛrɛ nana ka na yuba sima ka na yɛrɛ tamisili la a bɛ se ka kɛ i y'a faamuya la donc an b'a fɔ k'o ye fɛn fɛn min an y'an yɛrɛ kɔrɔsi a la ba k'u ka siya bi ka siya ɔ a ka siya bi ɔ kunu mɔgɔw ni bi mɔgɔw tɛ kelen ala ɲɛsiran dɔ tun bɛ kunu bɛ o tɛ yen bi

a b'ale yɛrɛ tɔɔrɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ ɔ min bɛ seri la n'ale ye ɔ donc o la don ale ye biri k'a ta ka eh, a bila silence la o basi t'o le la mais a o ɲɔgɔn man ka kɛ seri ye fɛn dɔ le ye eh, i kan k'a kɛ wagati min na i b'i labɛn de labɛnw kɔnɔna la i b'a dɔn min kan ka k'i bolo i b'o kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka bila donc euh, portable tele nin yɛrɛ la fo an ye hakili to a ɲɔgɔn na i kana taa seriyɔrɔ la ka sɔrɔ ele m'i labɛn ɔ labɛn kɔnɔna na nin bɛɛ donnin b'a kɔnɔna na donc an b'a fɔ ko basi t'a la o haraka yasira a ka mouvement min kɛ parce que ala kira tun bɛ den ta n'a bɛ biri a b'a bila o yɛrɛ o mouvement ka bon ni nin ye donc an b'a fɔ ko basi t'a la komi an karamɔgɔ don ko tɛ mɛ a y'a yɛrɛ kɔrɔsi a kan'o k'a ya tagabolo an b'o fɔ mɔgɔ mɔgɔ fana b'an lamɛn na bɛɛ ye nin kɔrɔsi sani ka to ye don seri la labɛn dɔ de kan ka kɛ i ni jɔn de bɛ yen masaw ka masa e bɛ taa la kuma o de ɲɛfɛ i bɛ lɔ la o de ɲɛfɛ jɔrɔnanko dɔw de b'i la hakilila dɔw de b'i la e kan k'o de yira ala la n'i le nana ko kɛ min b'i yɛrɛ sogo la o don cɛ caman ye i b'a faamuya donc a bɛ fiɲɛ bila an na mɛ a tɛ seri tiɲɛ an b'a fɔ a kana o ɲɔgɔn wɛrɛ fana a kana segin o ɲɔgɔnw ma ka baara kɔnɔna la mɛ min kɛla a la an b'a fɔ nka a seri ka ɲi basi t'a la

basi tɛ an b'a fɔ ko sariya kuma t'o ye o ye an ya adamadenya taga cogoya ka bɛn ko dɔw ma den ye ɲɛgɛnɛ kɛ a ye se yanni ba comment dirais-je basi ma o n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ basi ɲɛgɛnɛ basi ye ben den ya ɲɛgɛnɛ kɛyɔrɔ kan olu ye

a ɲɛfɛla la k'est-ce que yala k'o bɛ seri cɛn wa ka fɔ n y'a non ka tɛ bana bolo ma ko fɔɲɔ bɛ se ka don a fɛ ko fɔɲɔ bɛ bɔ a fɛ est-ce que yala k'o bɛ ale ka seli cɛn bon ni o le fɛn ye fɛn min ye ne su ni bana don Ni bana basi t'a la n'o k'a to seli kɔnɔ a tɛ fiɲɛ bila a seli la ni bana ni bana a bɛ se ka kɛ bana parce que ne yɛrɛ ma deli ka ndomi kɛ ye mhm. fɔɲɔ ye fɔɲɔ bɛ bɔ cogo di ka don ale fɛ ventilateur mhm. don fɔɲɔ don wa u bɛ fɔɲɔ a bɛ kɛ n'o fɔɲɔba nana bɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ mhm. mɛ ni degun dɔ b'a tigi la o de k'a bila la a tɛ foyi bila a seli la a tɛ foyi bila a seli alhamdulilayi parce que olu ni fɔɲɔ dɔ min bɛ fiɲɛ bila seli n'o tɛ kelen o n'o tɛ kelen wala ale tɛ kelen wala i y'a faamu kɛ wala f'an ye hakili t'o de la fɔɲɔ min bɛ bɔ ale yɛrɛ la o bɛ se fiɲɛ bila seli la n'o fɔɲɔ bɔla la mais nin na fɔɲɔ ye kɛnɛma fɔɲɔ de bɛ

cɛ dɔ ka ɲininkali ye k'a yira k'a fɔ est ce que a bɛ daga silamɛ ye k'a ye muso ta muso min ye eh, kitabu dunko muso dɔ ye ka bɔ nasara la walima yahudiya la shekalaw nin masala kuma ka ca kuma ka ca kuma ka ca ni ka fɔlɔmɔgɔw ka kuma min fɔ a la mhm. ani sisan mhm. i b'a ye diferansi dɔɔni b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que kuma dɔ an b'a ye la dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko usman bun afan mhm. ale ka eh, zimiya muso dɔ ta mais fo an y'a dɔn le mɔgɔ diɲɛ kun tilan bɛ an bolo yan cogo min na o fana kun tilan bɛ ten waatiw la silamɛw bɛ yen kafiriw bɛ yen bon dɔw bɛ layidu bɛ an ni olu cɛ ɔ kɛlɛ tɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ yen dɔw bɛ yen silamɛw tɛ yen u bɛ silamɛw ka mara kɔnɔ o kitiw ninnu bɛɛ bɛ yen donc silamɛw ye ko dilan dilan ten i b'a faamuya la kuma dɔw mɔgɔw bɛ kuma u t'a diferansiw bila wala o de b'an caman sɛgɛn mais n kɔni bɛ min fɔ yɔrɔ ninnu na ka caya wal muhsanat min allazina utul kitab ihsan yɛrɛ jumɛn ye muso min y'a ta fɔ buru la tangani no yala e bɛ fɛ ka min fɔ est ce que o bɛ ten wa non ba sartu yɛrɛ man dafa donc yɔrɔ n'an b'a fɔ mata ma an ka silamɛ musow bɛ yen olu tali ka ɲi ni dɔw ye dɔ ninnu ta bɛ daga mais ko dɔ le b'a to i b'a daga ni

naam mais kiti n'ale bɛnna sen ma walima a ma bɛn a sen ma a kiti min tigɛ ni a bɛnna sen ma kiti la walima a ma bɛn a sen ma la ale fɛ a bɛnna sen ma o faamuna ɔhɔn a faamuna su bɔra sangare ala y'i baraji alhamdulilah fadilati o ye sɛgɛ la ɛɛ, an bɛ min fɔ a ɲɛna yɔrɔ la a ka fɔ cogo min na baasi t'o la mais farati dɔɔni b'a la parce que gɛrɛnbaro ninnu kuma min bɛ na nin ye a b'o kɛ gɛrɛnbaro ye mais min ka kan ka se karamɔgɔw ma n'a sera o yɔrɔ ma a kana jagɛlɛya ka se o ma diinɛ kiti la e kɔni bɛ se k'a fɔ ne kɔni ka nin ɲɔgɔn dɔ mɛn ustaz dɔ la o tigi ko tan mais ne kɔni kalan tɛ e bɛ se k'o fɔ ka hakili d'o ma mais e kana a fɔ de ni tigɛ ye tigɛ ye a b'a faamuya la aw y'aw hakili to o de la bon ale bɛ taa nin sara a b'a tigi kɔrɔya n ka ɲɔgɔn dɔ mɛn baroda dɔ la k'usta dɔ ko tan wa usta dɔ y'a fɔ n ɲɛna nin cogoya in na n fana dilanni bɛ usta tɔgɔ la i bɛ dan o ma mɛ e de kɛ ni i yɛrɛ bila usta pilasi la ni ka a ɲɛfɔ bɔn o ye kelen a filanan fana a yɔrɔ defo dɔ b'a la si ka da tuma dɔ e bɛ ne yɛrɛ ɲininka kiti dɔ la ne bɛn'e jaabi salifu bɛna ne ɲininka o kiti la yɔrɔ wɛrɛ la n bɛ jaabi dɔ di salifu ma n'i ta tɛ kelen parce que yɛrɛ ka ne jaabi e ka n ɲininka ɲininka bɛn ko min ma n fana bɛn'e jaabi ka bɛn o de ma salifu fana bɛna ne ɲininka ka bɛn ko min ma mɛ i b'a jaabi a bɛ ɲɔgɔn bila donc n'i ma ninnu lɔn kiti cogoya la i b'a ye i bɛ fili kɛ wala fo i ye kɛ mɔgɔ le min bɛ ninnu kalama i b'a faamuya la donc mɔgɔw nacogow ta kitiw cogo tɛ se ka kɛ kelen n m'a dɔn i b'a faamuya lahalaw tɛ kelen i bɛ se ka nin fɔ nin tigi ɲɛna i bɛ nin fɔ nin fana tigi ɲɛna i b'a faamuya la misali bolo ma muso min bɛ yen a cɛ tununna an m'a ye i b'a faamuya la an b'a dɔn a taala yɔrɔ min na mɛ cɛ min tununna nin so b'a bolo denw b'a bolo denw kɔrɔyara wari b'a bolo i b'a ye la bɔn muso nin balo fana ka nɔgɔ a ma hali ni cɛ tɛ yen o nana ka n'ile ɲininka a ya kiti la ɔ muso wɛrɛ nana e ɲininka o kiti wɛrɛ o cɛ fana tununna mɛ se t'a ye muso bɛ luwanze la denw denw b'a bolo denmisɛnninw don dɛmɛbaga t'a la est ce que mafkudi cɛ tununna kiti fila min i bɛna don a bɛ kɛ kelen ye kelen tɛ lahalaw tɛ kelen mɛ ɲininkali kelen ninnu mɛ lahala i b'o fila lahala fila bɛ se ka kiti don sariya bɛ nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ donc an b'a fɔ gɛrɛn ya baro a y'aw hakili to a la n'a nana a bɛ baro kɛ ka sariya fɔ cogoyaw la ka na kumaw fɔ ni tigɛnkan ye cogo dɔ la wala parce que ni e bɛna min fɔ n'o ni fɛnkɛ t'i de bolo e b'a ye a tɛ ɲa

a b'a portable bɔ ko portable kɔnɔna na kurana b'a kɔnɔna na est ce jagoya de a ye ka seliji la o waati la ka kurana kalan wa k'a portable dayɛlɛ don kurana bɔ a kɔnɔ k'a kalan jagoya de ka seliji la o la wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye filanan sisan bɔn i bɛ maaw tora seliji minɛ na epi i kɛ fɛn bɔ la bɔn o seliji nin o cɛnni de y'o la o b'a kɔntiniye ten

n'an ka kurana n'an tora portable ko kurana kalan na portable la ninnu a bɛna kɛ sababu ye donc an bɛ ban kurana yɛrɛ la n'i y'a ye mɔgɔ t'i mako don kurana na kurana de ye ko fɛnba de ye silamɛw bolo i b'a faamuya donc ale kɛla o de kama ala kumakan de don fɛn bɛ dugukolo kan n'ale ka fisa ni fɛn bɛɛ ye kurana y'o de ye parce que ala mango tulu alikuran ne samakolo kan nama sifa min sifa tɛ na fɛn tɛ dugukolo kan min ka fisa n'ale ye i b'a faamuya la o bonya kama an kan k'o bonya segin o le ma mais ni fɛn wɛrɛ nana o b'an dɛmɛ ka bɛn ko dɔ le ma lahala dɔ la i bɛ se k'i i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ani i kana to i yɛrɛ dɛmɛ la k'a k'i ya ko bazi ye o le cɛ man ɲi an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o la mais n'ale tora kalan sɔrɔ a tɛ seriji la an b'a fɔ basi t'a la

o man ka to ale yɛrɛ y'i sigi yɔrɔ la ni tɛ kulubali kɛ to alhamdulilayi rabil alamina an balimacɛ dɔ kan ma ko tuma min na ni i bɛ alimami kɔfɛ i taara ninnu sɔrɔ sabanan fitiri i k'a sɔrɔ sabanan la n'a tilala seli la ka salamu bila i ta lɔ fila i b'o sara cogo di

seri min bɛ kɛ telefɛla la fitiri ye o witiri de n'o ye witiri ye o bɛ kɛ cogo min o de ye fila de bɛ na ka na kelen kɛ k'ale dafa o de cɛ ka ɲi a kan ka kɛ tan karamɔgɔ ye mɔgɔ caman b'a kɛ ko fila le fɔna ale kɔ ale bɛ wuli ka fila tugu ɲɔgɔn na o cɛ man ɲi n'i ka fila tugu ɲɔgɔn na fitiri ma kɛ witiri ye tugun i b'a faamuya la dɔ i nana ye seri yan nan fɛ olu ye fɛn ye fɛn min n'a cɛ man ɲi o an karamɔgɔw bɛ min fɔ i bɛ na ni kelen ye k'a dafa fila k'a dafa fila tahiya kɛ. ka tahiya kɛ ka wuli sisan ka na n'i ya sabanan ye o sabanan nin sa e le ta witiri o ka o le kɛra u b'a e, e, fitiri kɛ witiri yɔrɔ ye ka bɛn min ma o le ye insha allah kan ka kɛ ten nin Allahu akbar. alhamdulillah Mais, Afan, euh, so- o yɔrɔ la, est-ce que euh,

bisimila ustaz hakɛ to i b'i ya posi kɔrɔ dɔɔni jara dirisa bisimila i ni ce ala baraji inshallah amin amin amin ala cɛla ni ce ala baraji ala to ɲɔgɔn ye si ye o bɛɛ lajɛlen b'a mɛn inshallah

Tayɛri min o ye muso fani de kala n'a ka fani kala muso b'a fani dɔw don ka bɔ kɛnɛ ma ni sariya tɛ sɔn o fani fasɔn donli ma yala ale bɛ fani kala bɛ jurumu sɔrɔ wa walima ale kan ka muso fani kala dabila ka baara wɛrɛ yaala k'o kɛ sika da ala kɛra ale sɔrɔ to sala mankan sigi gbɛlɛya la min kɛ ala k'a ɲin'a fɛ a bɔ makan ka taa min madina madina u b'a fɔ o ma cogo di hijira hijira donc hijira nin a ma dabila o a ma dabila a bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ de la i y'a faamuya la an karamɔgɔ ko ten k'a bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ la fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ fiɲɛ bila e ka diinɛ la e kan k'o hijira kɛ tahajuru i y'a faamuya la ni fani kalan cogo ni n'o le e ya diinɛ le tɛ sɔn o ma ah donc e fana ka hijira le y'o ye dɛ ɔ i bɛ ban o le ma i y'a faamuya la ɔ n'a sɔrɔ yɛrɛ baara wɛrɛ tɛ e le bolo fo o le i b'o baara le to yen ka taa dɔ wɛrɛ la parce que ale min ye ala ma ele ka balo dan o la ko n'o le tɛ k'ele tɛ balo ale ka dugukolo kan la i y'a faamuya la tahjuru hada al-amal i bɛ taa dɔ wɛrɛ la i bɛ se ka baara min kɛ i b'i ka balo sɔrɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ cogo min i b'o de kɛ donc fo an ka diinɛ celeya ka k'an na ɔ diinɛ diinɛ celeya ka k'an na cogo di fɛn min tɛ bɛn diinɛ la ele man kan ka sɔn o ye kɛ e ɲɛna ɔ n'i le yɛrɛ ya baara le dɛni b'o la e kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'o le kɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna o kɛlɛ k'e sigilen to dɛ e kan o ye o kɛlɛbaga fɔlɔ ye nin ye donc wa fi nafsi waqt i b'o kɛlɛ la i bɛ dawa de la i ka la ko muso muso min b'o fani sugu kalan na e bɛ ka olu wele ni le n'aw banna e banna cogo min na e ya ban bɛ kɛ sa ni mɔgɔ wɛrɛ banna donc a bɛna laban ka kɛ cogo di a tɛna mɔgɔ sɔrɔ sigida la min b'o baara kɛ i b'a fɔ ma mɛ n'i le banna nin k'a kɛ baara bɛ ɲɛ cogo di wala donc an b'a fɔ a ɲɛna o de ye a y'o o fani kalan cogoya ale de ye ban muso muso bɛ na o ma ale de ale bɛ baw de la ni tini tini kɛla alhamdulilayi eh, sa waati in na esi yɛrɛ a bɛ daga a ye k'a fɔ a y'a fɔ ko eh, ne kɔni ne y'a fani kalan parce que fani dɔ bɛ se ka kala a bolo a bɛ don muso bolo so kɔnɔ walima bon kɔnɔ nka a tɛ bɔ kɛnɛ ma mɛ komi bon kɔnɔ fani dɔw fana bɛ bɔ la dɔw fana bolo kɛnɛ ma sari a b'a don la kɛnɛ ma mɛ n'an k'a ye an b'a fɔ sariya la so kɔnɔ fani don walima bon kɔnɔ fani don ɛsi yala ni ale k'a kɛ n'o ŋaniya o bɛ ɲɛ wa walama a b'o fɔ

e ma hali samara samara dɔw bɛ yen se a ma fɔ ko k'a don kɛnɛ ma a bɛ don so kɔnɔ a bɛ dɛrɛki dɔw bɛ yen e sous-vêtement e sous-vêtement ko n tɛ tubabukan mɛn mɛ a kɔrɔ de mɛ mɔgɔw b'u to ka taa lɔgɔw ni fɛnw ninnu wala a ma faamu mun yɛrɛ k'a dilan u k'a dilan cogo dɔ de kama a dɔn tɛ o ne tun ye ŋaniya filɛ o yɔrɔ la ten

bolo i b'a faamuya la n delila k'a ɲɔgɔn fɔ yan bɔn kafiri min ma sɔn ala ta ma n'ala bɛ n'olu jangata a b'a fɔ mɛlɛkɛw ma kuzuhu faguluhu k'a y'a minɛ an karamɔgɔ ko mɛlɛkɛ waga bi wolonfila o de b'i minɛ donc mɛlɛkɛ waga bi wolonfila si k'a dan olu bɛ nɛgɛ jɔlɔkɔ k'i la cogo di a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma mɛ an bɛ limaniya a ma k'a lɔn ala bɛ se k'a kɛ parce que ele yɛrɛ lasili bɔla maniyu min na o maniyu soso bɛ pan na fo bamakɔ ala tɛ narakiri mɛ ala b'o maniyu nin a b'o yɛlɛma ka fasa b'o la ka kolo b'o la ka si b'o la ka fɛn bɛɛ b'o la olu ka nɔgɔ ala bolo i b'a faamuya la walahi usadi ya kuma dɔ sɔrɔ si la i ma ye fɛrɛw

ala e ni don tɔɔrɔ bɛ ni de sɔrɔ donc ni tɔɔrɔ bɛ ni de sɔrɔ b'ale bolo ye donc bisi a ka nɔgɔ a ma nɔ a kana k'a ma ko n'i sala k'i farisogo nin de bɛ bisi la tɔɔrɔ bɛ ni de kan i y'a faamuya jangata ni fɛn bɛ ni de kan i b'a faamuya la hali ni wara de k'i dun i b'a faamuya la wara k'i dun ou bien k'i jeni tasuma la k'i mugu bɔ k'i mugu mugu k'i i bila poussière la i b'a faamuya la voilà donc ni ne bɛ baara bɛɛ kɛ ni i b'a faamuya la min ka ele jeni tasuma la i b'a faamuya la est ce que a k'a lɔn ko a kɛtɔ k'i le jeni tasuma la k'i ni jeni wa i ni jeni wa a k'i kunkolo n'i senw n'i fariw mɛ ni ye fɛn min ye a ye k'o lɔn k'o jeni wa ala de mako b'o ni nin de la i b'a faamuya la i ka firawuna min fɔ nin ye firawuna de an firawuna tora ji la o tɛ mɛ a sogo a fari bɛ yen kɛ ale bɛ yen hali bi firawuna bɛ yen depuis ala musa ya wagati ni bi firawuna fari bɛ yen mɛ est ce jangata min ko fɔra yɔrɔ don ale a fɔnɔw la wa a bɛ kɛla cogo di ale de farisogo bɛ mɔgɔw bolo misira yen ala mɛ jangata ala mako bɛ min o de ye ni de ye i y'a faamuya la an bɛ min fɔ an balimamuso ye k'a lanika hada min alghaibiyat mɛ wa fi nafsi waqti o ka nɔgɔ ala bolo an dun bɛ limaniya o ma an y'a lɔn fana ko jangata ala mako bɛ ni de la silamaw ni kafiriw ni bɔn jangata bɛ kafiri ni sɔrɔ mumin ni ɔ i ka nɛɛma de i bɛ kɛ i ka nɛɛma de la donc ninnu ye ko dɔ de ye c'est qu'il faut an ye limaniya ninnu ma n delila k'a fɔ n ye sigida dɔ la sɛki a lamu ni sabaga tumana min na n'a nin bɛna bɔ an dun b'a ye segɔni k'olu mɛ baara min kɛra a cɛ ka jan dɛ mɛlɛ hinɛ mɛlɛkɛw ani jangata mɛlɛkɛw o bɛ taa kɛ seko ko min bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔnin na miniti kelen nin kɔnɔ jɔnni k'a lɔn ko ba le tɛmɛna ka bɔ fo sanfɛ ka jigin ninnu k'an minɛ ka kan na ninnu k'an na n'u ka kan na ye ko mun bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko ba lo dɛ n'i yɛrɛ ko k'i b'a da su kɛ est-ce que bɛ baara la jumɛn ah, ka a kumaw min bɛ tɛmɛ ka se ka sigi k'a lakali waati jan mɛ o segɔni kelen ni bɔra donc nin bɛɛ nin bɛɛ bɛ ala ka se de yira donc an b'a fɔ an balimamuso ɲɛna a jɔyɔrɔ yɔrɔ jɔrɔ ye bɔ a la an kan ka jɔrɔ min na an yɛrɛ dusukun bɛ se ka saniya ka se ka

yɔrɔ na se si ka daminɛ an b'a fɔ seli yɛrɛ ŋɛniya ye jumɛn ye ŋɛniya yɛrɛ seli ŋɛniya ye jumɛn ye nin yɔrɔ dogonin mɔgɔw ma se ka an tola baro la ten komi an sigilen bɛ cini e b'a la ka wuli ka taa seli selidaga ma fɛn dɔ le k'i lataga selidaga ma o de ye seliji ta ŋɛniya ye o i y'a faamuya parce que ele ma taa seji i k'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ taa la ɲɛgɛn taga de la o bɛ yen o mais ele bɛ taga la kun min na nin ye ala b'a dɔn o yɛrɛ de ye ŋɛniya ye mahaluha alikalibu ale bɛ fɔ dusukun na de ale bɛ ba pilasi ye dusukun de ye o min k'i yɛrɛ tirigi de ka wuli ni ala mako b'o de la i b'a faamuya la donc i bɛ t'a sɔrɔ a tigi b'a fɛ k'a fɔ ɔ fo n y'a fɔ de ala ye ne nawayitu an atawada ala olu tɛ ɔ n'i k'o kɛ bɔn yɔrɔ dɔ la basi t'o la fɔli basi t'o de la mɛ a to de ka ɲi wala komi an karamɔgɔ dɔw y'a kɔn wala wala i y'a faamuya la i y'a faamuya inshallah bɔn min ye an balimamuso don ni a ka san kelen walima san fila kɛ a ka dɔ kɛ kɔnɔmaya la ka tila ka san wɛrɛ ta kɛ sinji la sunkalo kɔnɔna la a ma se ka sun don k'a yira k'a fɔ ni muso ka waati dɔ kɛ a ma sunkalo sun don ka bɛn sin ka dili ma den ma den ka sin ɲɛsira kosɔn sun juru yɛlɛla a la k'a bɛ sara cogo di a bolo k'a fɔra ko a kan ka eh, kafara don walama a kan ka sun don ka tila ka eh, baara dɔ kɛ o bɛ se ka kɛ jumɛn ye Donc, nin yɔrɔ in na sisan sekadam san fila le ye sundon tɛmɛna ale kan naamu

ni degun k'i sɔrɔ kafara bɔ t'o de la n'a ma ni min kɛla i yɛrɛ ta lawuli kama ye i bɛ kafara bɛ bɔ ye i ma o le la a fisa lɔnbaga caman fɛ mɛ an b'a fɔ nin fɛ sa kɔnɔmaya ni sinji o de ka sinji den ma o bɛ degun dɔ ye n'o k'ale le sɔrɔ sisan an b'a fɔ sisan a bɛ mun de bɔ

a fɔla k'i y'a kɛ bɔn i kan ka kɛ kɛ cogoya mun na o fana bi o fana bi donc n'i le y'a kɛ an t'a fɔ k'i m'a kɛ o i k'a kɛ bɔn mɛ n'i y'a kɛ n'i m'a kɛ k'a kan ka kɛ cogoya min na e kan ka sara min sɔrɔ ese i b'o sɔrɔ t'o sara sɔrɔ la donc o de an bɛ se k'o de fɔ an balimacɛ jaabi la i b'a faamuya la donc fɛn mun ma ɲini ile fɛ k'o kɛ n'i le y'olu kɛ seri kɔnɔna la dɔnc a bɛ nagasi don i ka seri kɔnɔna la mɛ an tɛ se k'a fɔ k'i yɛrɛ ma seri o an t'a fɔ i ma seri i y'a faamuya la dɔnc an bɛ se ka min fɔ o seri kɛlen bɛ baraji min sɔrɔ wala ele t'o sɔrɔ o se k'a dama la parce que e kan ka min kɛ o dan tɛ shɛni dɔrɔn na faniw fana b'o cogo la o don fani dɔw bɛ yen n'i y'o don i b'a lɔ Donc a bɛ fiɲɛ bila i ya seri la mɛ an t'a fɔ ko e min k'o don k'e ma seri i seri parce que seri bɛ kɛ ɔ mɛ nafa dɔ fana ka kan ka sɔrɔ seri kɛ de la o de mɔgɔ caman sɛgɛn bi i y'a faamuya la donc ni baara ma k'a kɛ cogoya la e kan ka sara min sɔrɔ i t'o sɔrɔ ale bɛ tali kɛ seri la a bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ la hiji b'o cogo la jaga b'o cogo la jaga bɔla mɛ a kan ka bɔ bɔ cogo min ma bɔ ese an b'a fɔ k'e ma jaga bɔ mɛ min ye sara ta ye ala de b'an sara la dɛ ɔ n'ile m'a kɛ ale ta kɛ cogo la esike i bɛ sara sɔrɔ i t'o sɔrɔ o ale de b'i sara la donc ale k'i y'a kɛ kɛ cogo min na f'i y'a kɛ ten pour que i se k'o sara sɔrɔ o bɛ tali kɛ fɛn bɛɛ la bato bɛɛ la ma deli ka bato min na alhamdulilayi rabbil alamin ɲininkali min kɔfɛ an balimakɛ k'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko eh, silamɛ caman bɛ yen olu bɛ u ya feereminɛnw u bɛ silantanw ya feereminɛnw de julaya kɛ ka caya o fana bɛ o wasa don ka tila ka jija kɛ a fɛnw feere la ka bɛn u ya ɲɛnajɛ n'u ka eh, nisɔndiya waatiw ma k'esike jurumu b'o la wa se a fɔ o ko eh, silamɛw bɛ eh, silantanw ya fɛnw ta ka o dɛmɛ o feerew la pour que k'o ya diinɛw lataga ɲɛfɛ o de fɛnw tɛ yan. komi a parce que a dɔ bɛ yen ale b'a fɛn feere cogo mɛ ni waati sera dɔ bɛ fara a kan. so a b'a minɛnw feere mɛ ni waati sera dɔ bɛ fara a feere kan ani a sanni kan donc ale bɛ cɛsiri min k'o la a si yala a bɛ an b'a fɔ ko cɛman ye a kɛra komi ale yɛrɛ bɛ pibilisite dɔ la ale kan an b'a fɔ mun yɛrɛ b'a kɛ la ka kɔrɔ an b'a fɔ olu y'o dabila i b'a faamuya la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka juguw dɛmɛ an kan e man kan k'o k'i ya baara ye i b'a faamuya la mɛ mun b'a kɛ la ka kɔrɔ an b'a fɔ olu y'o dabila donc kura mun fana e bɛ cɛsiri wɛrɛ mun bɛ nana olu o kun t'o la tugun kɛ i b'a faamuya la donc i ya diinɛ e de kan k'i ya diinɛ makaran kan k'i ya diinɛ fana difaa kɛ ka bɔ i ya diinɛ ɲɔni tɔɔrɔ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye

kuma minnu e ka kuma na tɔw ye bon an bɛ ninnu de fɔla an seliw kɔnɔ bon tanakutu b'a la dɛ e ko gayiru makudu b'a la e yɛrɛ ko ihdina siratal mustaqim e yɛrɛ k'o fɔ ala ye de tila k'a yira a la siratal lazina an'amta alayhim de tila k'a yira gayiru makudu b'a la bon n'i le k'o fɔ sisan an ta horo e le ko ala ye i dɛmɛ dɛmɛ cogo dɔ la donc fo ile yɛrɛ fana o dɛmɛ sira o y'o sira ta

a cɛ man ɲi mun k'a sɔrɔ parce que lawura foto bɛ a denw kan mɛ bɛɛ de b'a dɔn silamɛya kɔnɔ silamɛya bɛ eh, bonya min ɲini adamaden ka ko la ɛsi yala minnu bɛ nin fila na ɲɔgɔnnaw feere o kan ka dabila de wa walama o kan ka a feere dogo la de mɛ u b'a bila cogo min na mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ɛsɛ jurumu t'o la wa Sɛ ka da jurumu b'a la kɛ jurumu b'a la adamaden ala yɛrɛ ka adamaden bonya k'i dan k'i bonya k'i lahala bonya i su ni ɲɛnɛma i kan ka bonya n'alu b'o o lebu bilala cɛ ni muso lebu bila kɛnɛ kan k'a bɛ fila feere la ɛseke fila nin tɛ se ka feere n'o ma kɛ a bɛɛ a bɛɛ kan ka feere feere cogo wɛrɛ min na ni bonya ni sutura b'a la an b'olu siraw ta mɛ n'an m'olu ta ka ban an bɛ ka min kɛ nin ye nin ye fɛn fɛn a cɛ man ɲi diinɛ sutura silamɛya yɛrɛ nana n'o de ye bonya ni sutura i y'a faamuya la mun de bɛ e yɛrɛ e bɛ ka baara min kɛ nin est ce que fila nin o ɔ e le fila de bɛ kɛnɛyali kɛ la ala le kɛnɛyabaa ye ala le mɔgɔ kɛnɛya la bon n'i le ka sira ta min yɛrɛ man di ala ye est ce que ala tɛ fanga bɔ e ka baara la ka baraka b'a la ni baraka bɔ a la i ka laɲini tɛ ɲɛ publicité nin tɛ o an b'an dɛn ala le la k'an dɛsɛ yira ala le la ala le b'an dɛmɛbaga ye o le kosɔn paracetamol bɛ se k'e le ya kunkolodimi fila kɛ mɛ a tɛ ne ta fila kɛ a bɛ ne ta fila kɛ kuma dɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ a bɛ tɛ dɔn ala don bɛ filakɛbaga ye mɛ n'u ka ko dɔ kɛ min ka d'a ye ale b'an dɛmɛ ka lɔ ka se an ka sababu ɲuman ta dɔn adamaden de b'u bila kɛnɛ kan ko nin bɛ taa bana o fɔ tɛ se o le tɛ laɲini bɛɛ k'a dɔn ko bana bɛ yen

furu kɔnɔna a cɛ nana fatu cɛ fatu tɔ k'ale ka firasi n'u bɛɛ bɔ banna o kɔfɛ sisan ani cɛ wɛrɛ na kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na kɔnɔ sɔrɔ o la mɛna o cɛw na ye sayi k'a bɛ na a furu ko baaraw nana fɔ ko ko muso min cɛ sara ka ban muso min ka furu dɔ kɛ ka ban ko i tɛ se ka ko ta ko i ya muso fɔlɔ

a fɔ sariya t'o ye o man kan ba la n'o jɛla ɲɔgɔn ye ka ban donc kuma na bɛ sɔn ka t'o yɛrɛ fo den sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ hali u tun b'a kalama aw ma kuma o waati bon fo den kɔnɔ nana sɔrɔ sisan a bɛ murutila o le baara cɛ cɛ man ɲi donc n'o ma sɔn ka o di ɲɔgɔn ma

kiti bɛ cogo di an ko o kuma dɔw fɔ la olu ye sariya la ale tɛ bɛn wala cɛ ye bracelet don a bolo la o bɛ kɛ chaîne don a bolo la bolomɛci ninnu bɛ wala sariya ma jɛ n'o ye an b'a fɔ an ka silamɛdenw ye o y'o baaraw dabila fɛn fɛn bɛ yen ni diinɛ y'o kɛlɛ diinɛ ma jɛ n'a ye o baara to yen an ka kan k'o de to yen o de cɛ ka ɲi alhamdulillah rabbil alamin an tun ka ɲininkali kɛ fo ko kelen na sisan n balima bɛ k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ furu de kɔnɔ mais o ye a tɔgɔ di kafoɲɔgɔnya video walama a ja dɔw ci mɔgɔw ma a dɔw fana bɛ yen o bɛ don réseaux sociaux kɔnɔ ka se ka olu filɛ qu'est ce que k'ale kɔni k'ale b'a kɛ a b'ale dɛmɛ de a y'a furu matarafa ni y'a furu labato cogo la qu'est ce que sariya bɛ mun fɔ la sɛbɛn la

ɲɛ an t'a fɔ ko ɲɛ ka ɲi a man ɲi i b'a fɔ la ɲɛ a ka ɲi wa a man ɲi wa an t'o fɔ dɛ donc n'i le k'a ta ka min kɛ n'a ye an b'o le juger sisan e ka dɔn tɔgɔ nin faamu donc n'i le k'i ala ka ɲɛ nin d'i ma an bɛ diɲɛ nin kɔnɔ yan an bɛ examen dɔ de la i b'a faamuya la donc inal mawta kalakal mawta wal hayat limada donc examen dɔ de bɛ yen ala k'an bila yan k'an bɛna examen de k'an kun donc a ka fɛn dɔw de matière dɔw de bɛ yen examen bɛ k'olu de la donc ɲɛ ye matière dɔ de ye grammaire i bɛ se ka tɔgɔ min k'i diya i b'o fɔ la komi n b'a fɔ de i bɛ se k'a faamu i b'a faamuya la donc lahara sisan donc e le bɛna ɲininka examen min kɛla fɛn matière min dil'e ma i ɲɛ y'a dɔ ye e ka ɲɛ kɛ cogo di fɛn fɛn stakhdamtu i ka baara ɲɔgɔnya cogo min na i b'a faamuya mais jurako filimu bɛ bɔ la ele b'o min filɛ la k'o bɛ ele nafa e n'a lajɛ a bɛ e nafa na est ce que ala k'a dan ka ɲɛ di ele ma o de kama a m'a di o kama i b'a faamuya la donc an b'a fɔ a ɲɛna ko n'a b'a fɛ a ye nafa sɔrɔ a ka furu kɔnɔna na ale de bɛ gbɛrɛ mɔgɔw la min b'ale ni faamuya cɛ o bɛ hakili d'a ma ale ka kan ka mun de kɛ ɔ ala ko la i b'a faamuya la adamadenya yɛrɛ sabati la n'o bɛ kɛ sababu ye ka sabati d'ale ma ka furu a bɛ se k'o de kɛ a b'o hakililaw ta balimaw fɛ a teriw fɛ o de cɛ ka ɲi o de fana ka kan ka kɛ mais filimu cɛjugu filɛ o tɔɔrɔ de b'a la o tɛ bɛn sariya yɛrɛ la sariya la tɛ bɛn i b'a faamuya a filimu yɛrɛ man ɲi ɔ a filɛ fana man ɲi donc hali n'a a bɛ tɔɔrɔ de lase ale ma komi ale ko k'a b'ale nafa tɔɔrɔ lo mais ale le m'a lɔn k'a fɔ

Horosi ni Kurani. Bɔ yɔrɔ na kun bɛ faamuya tɛ na yɔrɔ min. Fɔla kun bɛ kɛ ma. La tɛ zakaru la. Muso in na. Alhamdulilah ni an balimaw ka ɲininkali ye ko ale tɛ baara ko la dɔ nana baara dɔ proposé a ye nka ale taara o baarakɛyɔrɔ nin ye ka taa filɛ k'a fɔ ko dɔlɔmin yɔrɔ de bɛ yala ale kan k'o baara tɔgɔ kɛ walima a bɛ baara tɔgɔ to yen

b'an balimacɛw n'an balimamuso ni miiriya min b'olu la an bɛ dugawu k'o ye hakili ɲuman ala k'o d'an n'o ma parce que hali bi fiɲɛ dɔ de b'olu la u m'a lɔn k'a fɔ diɲɛ ye fɛn min ye olu bɛ diɲɛ min kɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diɲɛ ɲini na an ma mɔgɔ ye min k'a sɔrɔ ka ye mɔgɔ yɛrɛ fana tɛn'a sɔrɔ fana n'olu kɛra olu ka hami i b'a ye bana dɔ de b'olu la donc euh, olu kan k'a lɔn k'u man kɛnɛ mais u kan ka gbɛrɛ u dɔtɔrɔ la u bɛ se k'olu furakɛ cogoya min na n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye la i bɛ taa ko i bɛ vie de kɛ ka sɔrɔ ka furu bien de fan fiɲɛ dɔ de b'ale la dɛ donc an kan ka dugawu kɛ an n'o ye kɛnɛya la kɛnɛya jumɛn dusukun ta kɛnɛya hakili ta kɛnɛya ɔ o de bɛ k'olu jɛ parce que diɲɛ min y'a b'a kɔ nin ye ɛ sanni sini cɛ ko caman bɛ yen c'est-à-dire i b'a faamuya la su ko ni dugujɛ ko caman b'a la e ko i bɛ vie ɲini sini bɛna e sɔrɔ i b'a t'i sɔrɔ i b'a lɔn o t'o lɔn sisan ne yɛrɛ ni k'i ya ko t'o le ma i su ni salasi bɛ i su jugu ma taga an b'a fɔ sisan k'o tigilamɔgɔw man kɛnɛ ɔ a tigi fana y'a dɔn k'a man kɛnɛ parce que kuma dɔw mɔgɔ dɔ bɛ yen a man kɛnɛ mais a yɛrɛ b'a dɔn k'ale man kɛnɛ mais dɔ bɛ yen a man kɛnɛ mais a t'a dɔn k'ale man kɛnɛ i b'a faamuya o mɔgɔw bɛ yen donc a ka gɛrɛ mɔgɔw la ka dugawu ɲini u fɛ si ka a sama dugawu la dusukun ta kɛnɛya hakili ta kɛnɛya ɔ n'o kɛra sababu ye i b'a ye n'olu ɲɛna o bɛ faamuya ko ɲuman di o ma o bɛ ye ko ɲuman di o ma i b'a ye u kan ka min kɛ i b'a ye u bɛ nɔgɔya sɔrɔ k'o kɛli la o nɔgɔya an n'u ma yarabi ala m'o kɛ o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbaaw bɛɛ ye fitinin min fɔla k'an bɛn an sen o fɔtaw la n'u baaraw k'o nɔgɔya an ma yarabi ala m'o kɛ an ka ɲɔgɔn bɛn arajoso kɔnɔ an b'ala dali arajoso ka sabati yarabi ala m'o kɛla fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ ka se ka arajoso nin taga ɲɛfɛ yarabi o sababu bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala m'o kɛra an fana bɛ baaraw min na an bɛɛ ka baaraw an b'ala dali ka bɛɛ ka baara sabati bolo yarabi ala m'o kɛra an bɛ ala dali an bɛ hami ko o ko la ɲuman na k'o latigɛ an ye latigɛ ko ɲuman na